Fáilte romhaibh isteach ag Cuid 2. Ins an físeán seo beimid ag amharc ar ghrúpa agus athghrúpa solaid in Tinkercad. Beimid ag amharc ar rothlú, beimid ag aicmiú ag oibriú ar an áit obair, ag iompórtáil agus easpórtáil comhaid, comhaid a chur ag daoine eile taobh amuigh do ghrúpa féin. agus ag an deireadh beimid ag amharc ar fillteán CPD nó FGL, Forbairt Ghairmiúil Leanúnach, atá le fáil ar an bhfoirm pdf seo agus beidh sé mar tacaíocht don fís atáimid a thaispeáint anseo ag an bhomaite. Ins an físeán seo, táimid ar dtús ag amharc ar ghrúpáil agus díghrúpáil an ord a bhaineann leis an bheirt acu sin. Sa chéad fís d'amharc muid ar na ord bunúsacha a bhaineas le Tinkercad anois táimid ag amharc ar rudaí a bhfuil rud beag níos mó idirmheánach agus níos castaí. Ag an tús tarraingímid amach bocsa mar atá déanta againn roimhe agus socraímid amuigh ar an áit obair é mar atá déanta againn roimhe freisin. So as an priosma seo atá tarraingthe amach againn. An chéad rud tá rún againn déanamh ná táimid ag dul a dhéanamh ciúb as leis sin a dhéanamh, táimid ag dul a chur tomhas ar, ar, ar an fad, an leithead agus an airde agus nuair tá sin críochnaithe againn ansin rachaimid go dtí an taobh anseo agus tarraingímid isteach sorcóir. Cuir an sorcóir ina shuí mar atá anseo ins an fís agus ansin cuirfimid tomhas air mar a rinneamid leis an ciúb. Leis an sorcóir anois ina shuí istigh, thig liom iad a bhogadh go haonarach ach ba mhaith liom iad a bheith mar cuid amháin. So, rud a dhéanfas mé ná, roghnóidh mé bocsa le mo chúrsóir thart ar an dá dá chruth, an ciúb agus an sorcóir le chéile agus thuas anseo, má fheiceann sibh thuas ar taobh na láimhe deise agus má roghnaíonn tú do chúrsóir thar an ordú tchífidh tú an focal group. Nuair a bhrúann tú ar an cnaipe grúpa cuireann sé an dá cruth in aon cruth amháin agus aistríonn sé an dath go dtí an chéad dath don chéad cruth a tharraing tú isteach. Má théim síos anseo ar bun thig liom an dath sin a athrú ar ais. Sin anois é an ord grúpa ag obair. An chéad rud eile a amharcfas muid air anois ná an ord díghrúpa. Taobh leis an ord grúpa tchífidh tú anois ardaithe an cnaipe díghrúpa. So má théann tú suas agus má bhrúann tú ar an cnaipe díghrúpa nó ungroup beidh an dhá chruth ar ais agat leo féin arís. Ní amháin an dtig leis an sorcóir a bheith ina chruth, thig leis fosta bheith ina pholl má roghnaíonn muid an cnaipe seo ar taobh agus má tharraingíonn muid isteach i lár an chiúib agus má théimid suas arís go dtí an ord cruth, an ord grúpa nó group, tchífidh tú go gcuireann sé poll insa chiúb.

ar leathanach a haon tá áit ann do nótaí. Má bhogann tú síos an leathanach tchífidh tú tascanna difriúla le déanamh. Déan tasc 1 ar tús, déan tasc uimhir 3 agus tasc uimhir 2, sin na cinn deireanacha atá le déanamh. An fáth leis sin ná go bhfuil tasc uimhir 2 thar dhá leathanach agus bhí sé níos fusa just é a phriontáil amach mar sin. Seo tasc uimhir 1, 2, 3 agus ansin uimhir 2. Anois tá, or táimid ag dul a dhéanamh iarracht, tasc uimhir 1 a dhéanamh agus ag déanamh seo beimid ag baint úsáid as na ord grúpa, dí-ghrúpa agus ag cur poll ins an solad fosta. Toiseoimid anseo ar an, san áit obair. Ag cur i mo chuimhne domh an chruth, tairneoidh mé isteach priosma ag an tús agus fágfaidh mé ina shuí ar an áit obair é. Ansin tairneoimid isteach sorcóir, mar atá le feiceáil anseo sa fís, tá mise ag cur tomhas air sa dóigh is go gcoinníonn sé an cruth mar is ceart, ach thig leat cibé tomhas is mian leat a úsáid sa dóigh amháin go bhfuil an cruth sorcóir coinníste. Cuirim an bheirt acu ina suí taobh le chéile sa dóigh is go bhfuil siad cosúil leis an tasc atá le déanamh an tasc 1 sa leabhrán. Mar atá déanta againne roimhe, anois grúpaímid le chéile iad, mar a rinne muid roimhe, agus ag an am chéanna rachaimid ar ais go dtí an bun anseo agus roghnaímid an dath s'acu a choinneáil. Anois táimid chun poll a chur ins an sorcóir, agus le sin a dhéanamh táimid ag dul a bhaint úsáid as an ord polygon don chéad uair. So tarraingímid isteach polygon ar an taobh anseo agus cuirimid tomhas air. Thig leat méid taoibheanna an polagán a athrú má thairneann tú an cnaipe mar atá le feiceáil anseo ins an fís. Ag an tús anseo tá muidne ag dul a bhaint úsáid as ocht taobh agus ochtagán agus táimid ag dul a úsáid leis an ochtagán sin le poll a dhéanamh. Anois táim ag dul a dhéanamh an ochtagán breá ard agus é tharraingt isteach go dtí lár an sorcóir. Rachaidh mé ansin go dtí an bárleo áit a thig liom feiceáil díreach c'áit a bhfuil an poll seo ag dul a bheith agus sa dóigh is go bhfuil sé i lár an sorcóir. Tairneoidh mé thart an ochtagán go dtí go bhfuil mé sásta san áit a bhfuil sé ina shuí ar lár an sorcóir. An físeán níos moille thig linn taispeáint daoibh caidé an dóigh leis sin a chur díreach sa lár, ach ag an pointe seo anseo rud déanfaidh réir cosúil déanann sé gnoithe breá. Arís, rachaimid suas go dtí an ord ar taobh na láimhe deise agus déanfaimid grúpa. An rud deireanach anois atá le déanamh againn, táimid ag iarraidh gearradh a chur ar taobh an priosma agus táimid ag dul a bhaint úsáid as cúpla ord atá úsáidte againn go dtí an pointe seo leis sin a dhéanamh. Sa chéad áit, táimid ag dul a tharraingt isteach priosma eile. Ní dhéanann sé mórán difir caidé na tomhas atá ar fáil dóibh bhuel tá breá mór agus táimid ag dul a úsáid leis an bocsa seo le poll a dhéanamh ins an chruth. Tá mé ag gabháil a ghabháil go dtí an athchliú ansin agus tá mé ag gabháil a bhaint úsáid as an bhocsa sin. Tá mé chun é a rothlú thart agus é a bhogadh trasna sa dóigh is go ndéanfaidh sé gearradh ar an phriosma atá agam cheana féin. Leanfaidh mé ar aghaidh ag bogadh an phriosma seo thart agus é ina pholl go dtí go bhfuil mé sásta leis an áit a bhfuil sé ina shuí. Nuair atá mé sásta leis sin, rachaidh mé arís Agus cuirfidh mé bocsa thart ar an obair uilig, rachaidh mé suas go dtí an barr agus grúpálfaidh mé an obair uilig. Agus tchífidh tú ansin go bhfuil cruth againn iontach cosúil leis an gceann atá againn i dtasc a trí. Anois ag amharc ar cúpla ordú beag difriúil, má théimid suas anseo go dtí work plane, thig linn an work plane a athrú thart go dtí áiteacha difriúil ar an leathanach. Tá seo iontach sásúil ag amannaí. Thig leat an plán oibre seo a chur ar dhromchla ar bith ar do chuid obair agus thig leis seo a bheith iontach sásúil ag amannaí. Thig leat ansin an plán obair a chur ar ais go dtí an áit ar thosaigh sé ag am ar bith is mian leat. Sin ordú ar Tinkercad, nó seo ordú ar Tinkercad le déanaí ná nótaí a chur,

Sin anois an obair uilig déanta le tasc uimhir a haon a dhéanamh mar tá leagtha amach ins an leabhrán, FGL. Má tá deacracht ar bith agat thig leat teacht ar ais go dtí an físeán seo am ar bith agus amharc ar an dóigh leis an obair a chríochnú.